Pali kavidiyo kenakake kosekesa ka ku Somalia eti kumenekoko anapanga lamulo lonena kuti iya ana a zaka 13 tisamawakwatire nde amwene mashehe kumenekoko ase anakwiya mpaka nakuyitanisa press conference kulira amwene mashehe akuti ndi- kodi ndi chani chisilamu chamasiku ano chikulowera kuti tasiye kuopa mulungu tiyeni tibwerere ku chisilamu chathu chakalekale chija mashehe amasiku ano aphunzire kuti munthu chwe munthu wa zaka 60 waimvi zake shehe kulira ndithu nkhani yake akuti kulesa kukwatira ana a zaka 13 ziku- ziku- sizigwirizana ndi malamulo a ku chani a chisilamu chakumenekoko ku Somaliako kaya nde zikuti ko kaya mbukhu lawolo imeneyo inali background nde tifike ku nkhani ya leroyi kwatuluka chikalata kuchokera kwa anthu amene akuti chani kodi the religious mother bodies in malawi atulusa kalata yokhala ngati shehe uja kodi akuti bwanji background chapombano kunali case inake ku high court i think ku blantyre kamwana ka zaka ka 14 anakagwiririra ena ake Atamugwiririra choncho paja mwana uja anatenga chani anatenga mimba anapita kuzipatala eh, anankaniza kuchosa mimba nanga si malamulo aku Malawi amalesa kuchosa mimba ndi 14 years in jail imeneyoyo ndiye komanso munthu doctor wina wake kuti kungothandiza munthu kuchosa mimba ngati imeneyoyo ndiye kuti nayo atani amangidwa okay nde mfana uja atapita ku court ananena kuti iya sizowona munthuyu nkumuphera ufulu wake and izizi sizikugwirizana ndi malamulo uh, amene ali mu chani mu Gender Equality Act nde mwana uja anamulola kuti atani achose mimba ya phwaks anamgwiririra uja hmm? in a normal society judgment imeneyoyo palibe chimene yalakwisa koma Nde kwatulukano chikalata akuti chigu- gulu ili la ma religious mother bitches, a religious mother bodies-li muli matchalitchi ambirimbiri nde mmenemomo muli ndani kodi? Akuti Catholic bishops, eh, Malawi Conference of Catholic Bishops ndiye kuti akatolika ambirimbiri mmenemomonso muli Malawi Council of Churches, mmenemomonso muli chani uh, evangelical association of malawi mmenemomonso muli chani muslim association of malawi chikalata chi achi- achisaina ndi mm, reverend martin mtumbuka reverend valeriano mtseka professor billy gama alemekezeke phiri mm, kuliso ndani mark kambalazaza francis mkandawire ma archbishop amenewo mm, sheikh idrisa muhammad mm, alhaj Dr. Twalib Lawe kumeneko ma big amene akuchani akuchipembezoko asaina chikalata chimenecho achimene akuti chikuchokera kwa machani ma religious mother bodies kodi iwo akuti bwanji nkhani yawo ili pakuti patipo kodi pa paragraph number 2 ya chikalata chawo mm? akuti ndi yankho la kachichewa pang'ono koma for the, for the benefit of amawumawu kachichewa kabwera akuti the mother bodies stand united in expressing deep concern over the recent High Court judgment on abortion, which we believe sets a worrying precedent for the protection of both mothers and unborn children in our country. Hmm? Akuti zimene yachita High Court ku Blantyre zikuopseza eh, azimayi ndi ana osabadwa koma musayiwale zoti High Court imeneyo yalamula kuti mwanayu alandire chani safe abortion komanso yanena kuti kukaniza mzimayi kutenga safe abortion ndi contradiction ya chani kodi ya uh, gender equality Malawi muno ndiye kodi as- a- ak- as- a- a- achipembedzo akuti bwanji makamaka hmm? ku Malawiko Pa anthu 100,000 aliwonse amene amabereka ana, azimayi 400 amamwalira, okay? Mwa azimayi 400 amene amamwalira aja, nthawi zambiri hmm, up to 18% amakhala kuti amafuna kutani kuchotsa mimba koma zakanika, komanso ma complications amene amabwera kuchani pochosa mimba imene amati chani unsafe abortion. Unsafe abortion ku Malawiko imachitika kuli anthu oti ku- kunyumba kwawo akawamenya anthu amazipha Nde akangotenga mimba hmm amayenera kuchosa kaya malamulo akukana kaya malamulo akulola amayenera apezabe chani njira nde amazitokosa kumeneko ndi chani ndi ndi zi zi zi mitengo ama amayuza mahang'ala eh ena amamwa safu ena amazimenya pamimba kumachitika zinthu zambirimbiri zimene zili unsafe. akati safe abortion umapita kuchipatala hmm? safe abortion is very safe mwa anthu 1 million eh? amene amamwalira ndi 0.0005 percent imene ili anthu 5 pa anthu 1 million ochosa mimba koma taona ku Malawiko mmene anthu akufera chifukwa chochosa mimba kudusira mu njira zosalolezeka njira zosakhala zakuchipatala kuli mankhwala ku ujeni ku ku kuchipatala kuja kuti umakupasa 30 minutes mimba yatani yachoka koma atchalitchi awawa ndiye akuti tikufuna titeteze ana ndi azimayi poteteza ana ndi azimayi akufuna atani alese abortion yakuchipatala Azingopanga ya mukabisila. Nkhani yoyamba ndi yoti kalata yawo is ironic hmm kulesa azimayi kuchosa mimba mnjira zololezeka amapita ku njira za agogo ndi zimene zikupangitsa kuti anthu ambiri azifa chifukwa cha chani cha abortion ndiye aloleni azimai azikhala ndi choice yokachosa mimba ku chipatala mwamva number 2 Mudziwe zoti awawa onse ndi amuna asaina pamenepo archbishop chakuchaku wakuti wakuti onse anthu oti avala ma trouser ena amavala ma dress kumeneko ku magauni eh, akuti chikhalidwe chathu chikhalidwe chathu anthu avala zimikanjo zina zake iko chikhalidwe chathu timavala ma- mikanjo ife Mi- chikhalidwe chathu Hmm? munthu akuyankhula chi- chiharabu Hmm? munthu wavala chi- chigauni munthu wamamuna ndevu peyapeya kuvala diresi akuti chikhalidwe chathu ndiye iyayi iyi ndi patriarchy eh, extending his hand kuti apange control azimayi athu kuti titeteze azimayi athu aloleni azikhala ndi machoices ngati amene ndiye tibwere no kuchani ku hypocrisy imene ikuchitika kunali plaksa inaka ku polisi kuti big, ina, big man inaka amanyenga azimayi kumenekoko ngati chani ngati kuti watumidwa mzimayi wina wake wa ku polisi kumenekoko anatumiza mateksi kunena kuti napita kaya ku area chakuchakuti ndakachosa mimba ndi ndikumwa mankhwala hmm? pomwe iwo mabigiwo ku malawiko ndi ana a mabigi onse akafuna kupanga abortion kumene amapanga abortion ku malawi kuti kuziwako mabanja msogolo kwakuti kwakuti zipatalazi eh, ku Na, napangapo ka video kenaka kumene naimba phone hmm? kuimba phone kunena kuti ine ndine, ndine diplomat wa ku Zimbabwe mwana wanga wapanga chani watenga mimba ah, ndalama bola ndalama mmanja utenga abortion komano kwa chigulu chambiri chimene chili pa dziko panopa chilibe ndalama zimenezo komanso madilu amene osawaziwa lolani kuti aliyense azikhala ndi machani

Akuti chonde tetezani ndani? Tetezani uh, ma MP athu, ma judge athu ndi ena mboma kuti iye azipanga zinthu according to the fear of God. Ama imeneyo ikhale point number 3. Kunena kuti ku Malawi kunoko eh, malamulo si a tchalitchi iyayi, malamulo ndi atani? Malamulo ndi a secular, dzikoli si la tchalitchi iyayi. Mm? iwo akufuna malamulo aziyendera za ku chalichi koma dziko si la chalichi kuli amalawi ambirimbiri amene ndi otani si akhristu kuli amalawi ambirimbiri amene ndi ndani si asilamu kuli amalawi ambirimbiri si amene si mapente mukamati inuyo muziyendera fear of god kodi dziko ili anapanga ndi mulungu eh? dziko la malawi Kodi tikuyendera constitution kapena Bible? Kodi Bible is it rooted mu Bible? Um, constitution is it rooted mu Bible kapena ayi? Ndiye siyani dziko lizikhala dziko za tchalitchi muzikhala ku tchalitchi kwanu. Ngati ku tchalitchi kwanuko mumaletsa nkhumba. Hmm? As inuyo aku tchalitchi kwanuko asamapange chani asamadye nkhumba. Ngati ku tchalitchi kwanuko eh simufuna abortion Auzeni akumpingo kwanu azitani? Azikhala opanda abortion. Munthu akagwiriridwa kaya akapatsidwa mimba ndi mwana kuchita kuoneka kuti mwana uyu azabadwa azabadwa ndi chilema choopsa hmm? pakana kalekale basi asamapange abortion ku tchalitchi kwanu konko olo kumzikiti kwanuko za dziko siyirani chani aliyense eh, aliyense azipanga zake ndi dziko la tonse ndiye inuyo musamakhale phuma Musamakhale jijirijijiri kufuna kupanga zoti zinthu zimene inuyo mumakhulupirira aliyense azitsatira zimenezo iyayi. Dziko ndi la tonse, its a secular country mm inuyo kutchalitchi kwanu zanu. Komanso mukunena kuti mukufuna muzipanga protect azimayi, tanena kuti unsafe abortion ndi imene ikupha anthu ambiri? Safe abortion aliyense amatuluka wamoyo kumenekoko? mm. ndi kumene koko ah, titeteze ana titeteze ana inu munaonapo atcha- atchalitchi akubwera apa ndikuzapanga ucheni ndikuzanena kuti eh, ma street kids achuluka mu, mu Blantyre mu Mm, boma lichitepo kanthu or tatenga ta zimene tikulandira ku tchalitchi kunoko eh, za, za, za chakhumi zizipita kwa ndani kwa ana mu streets akufuna iwo muzingobereka ana basi it stops there iwo they don't care kuti ana awo abadwira kuti abadwira mu umphawi wamtundu wanji akufuna iwo bottom line yawo control basi control the population with fear achita kunena okha kuti fear of god fear is at the center ya amawumawu amene Hmm? ndiye kulibe zoti akutsatira sayansi akanafunsa sayansi afunse ya COGUA amene ali ma group amadokta azibusa ena ake aku gynecology ku Malawi akuuzani kuti iya mm tikapanga safe abortion tikalola azimayi kuti azi azikhala ndi ma options ambirimbiri eh, anthu samafa ambiri mm, anthu amakhala ndi ma choice kuti kubereka kusakhale chipsinjo mm? munthu umatha kutenga mimba or uta-user condom remember mumanena kuti mwana amayambira amayamba ali ali ali wang'ono ayi mwana amayambira ukala uja ndi mwana ndithu hmm? dzira la mzimayi uja ndi mwana ndithu ndiye mukayuza kondomu mwana amene akanabadwa pamene pajapa sabadwa inuyo mumadandaula hmm? inuyo mukayuza chani eh, ma contraceptives mwana dzira lija lapangika kale koma silipanga implant amene ujayi chimodzimodzi ndiye munthu akamapanga abortion imakhala kuti after fertilization at least eh, kaya 4 4 weeks 6 weeks basi zygote embryo imene ijayi its useless its not independent singapange kanthu zili ngati kuti mwana eh, ndi- zili ngati kuti ndi ukala madzira eh, ndiye zitayeni izi zima arguments anu ndiosekesa koopsa hmm? ndiosekesa koopsa mmafuna muteteze kaya chani mmafuna mutani ndi propaganda chabe mukufuna chabe ife tizisatira zakutchalichi kwanu koma ife takana dziko ili likufunika ndani anthu owona eh, oyendera manotes oyendera science oyendera practicality izizi zomanena kuti chikhalidwe chathu mukufuna chabe muzipondereza anthu hmm? chikhalidwe cha kwanu chisamakhale chikhalidwe cha tonse ife takana ndipo pakufunika pakhale clear separation ya chani ya inuyo achipembedzoyo ndi zimene zikuchitika mdziko takhala nanu kwa nthawi yayitali ndipo mwatipusitsa kwa nthawi yayitali mm? ku tchalitchi ku malawiko has not contributed ku development ya dziko eh? ndipo mukabwera ku morality makamaka zimene makakamira amalawi panopa they are more likely to steal to kill eh? than mmene zinalili kale anthu amagona ah, amaopa nyama kale pano timaopa anthu mm? anthu amagona mu tinyumba tinake tadothi panopa bwanji? Kodi inuyo a tchalitchi ndi mamemba.